igbo ndị ọma ndewonu awụ m chiọma nwada Mbaise na-enye unu akụkọ ụwa n'akụkọ ụwa anyị taa anyị ghọrọ ojemba gaa ruo Obohia n'Ahịazụ Mbaise dị n'imo steeti jeje nyofụta mmemme na-eji ama ebe ha na-akpọ eyiri eyi Obohia mmemme eji emie n'oge ọnwa asaa n'ime afọ enwere ụdị ofe na-eji eshi mgbe ehe na-eji akwụkwọ ede eshi mana ọ wụdị akwụkwọ ede niile o nwere ụdị akwụkwọ ede na-eji e- eme amị mgbe ha na-eji akpọ mpoto ya ka anyị eji eshie mana ị ga-ebido n'abalị shie ya shie mpoto shite ya ka ka o nwee ike igheli ị nwere ike iji eshi nri ehie ekpe ụmụ nwoke wụ ndị na-eji aga agba ekpe ehie egwu na-eji agba ehie ha ji akpọ ya ekpe ụmụ nwoke wụ ndị na-eji aga agba ya ụmụ nwaanyị na ndị ọbịa ọzọ bịakwaranụ na-eji aja ele ha tutu aga ehie ha arụ n'ọgba n'ime ahịa ọgba ahụ vukwere n'ivu n'ime ọgba ka ndị ụmụ nwoke na-eji eji aga agba egwu ụmụ nwaanyị na ndị ọbịa gakwa nọkwa n'azụ ọgba na-ele ha na-aṅụrị na-enye ha ego otu oke ụmụ nwoke na-eji ejikere otu bịa were akwa kpubichie na olu hụ ya ma ha gba eh, macha akwa otu ha bịa eji ejikwe ndị mma ogo n'aka eji eji mma ogo ụfọdụ ji eji- jikere ụdị ji- dị iche iche mana ọ bụ otu wụ otu ọ na-eji ejikekarị ehie ekpe ahụ anyị ga-ebu ụzọ gaa n'ụka gaa kpere chineke akpechara chineke ya ruo n'ehihie mgbe a ga-eji gba ekpe daa ebe ezi tutu aja agba ekpe ndị ọbịa abịa juchala na-eri na-aṅụ na ụlọ dị iche iche ndị niile chọrọ ije ibi i- ile ekpe onye ọbụla ejikere ya eruo n'ehihie ụmụ nwoke ejikerele gama ụmụ nwaanyị esokweni ha na ndị ọbịa ịgama n'ime ahịa ebe na-eji agba ekpe ije ile ihe nri n'ọnụ ama ise e nwere na Mbaise na e nwere na Obohia ọnụ ama ndị ji ejikere ji anọ na otu ogologo oto onye ọbụla ji onye isi nọrọ nde ke ọzọ ụmụ nwoke ndị ọzọ anọcha ha n'azụ na-anọ ha n'azụ ya na-eto ogologo enwere ike ishite nga ruo ebe ebe azụ azụ ụmụ nwoke dị ahụ ji afụta ha na-eji eji otu na-eso onwe ha ha baa n'ime ọgba ahụ jee gbagharịchara alụ ha gbachaa otu ọnụ ama ke ha na-afụta ọnụ ama ọzọ esochie ha mgbe ha hazichala ha onwe ha otu nke a ga-eji agbagharị otu ọhụ site n'ọnụ ama ruo n'ọnụ ama ọzọ mana tutu ha agama ịgba anụ onye eze anyị ji aga gbaa gbaa egwu ka anyị ga-ebu ụzọ gaga gbaa ekpe ya gacha gbakwanụ mepecha ekpe ndị ọzọ aga n'ama dị iche iche abịa somechie ha mgbe ọnụ ama niile gbachara nị, ọ- ọ- m, ekpe e- em, nnukwu mmanwụ mechichara ihu ya ekpo toro ogologo bukweni ivu ị gaghị ịma ebe o si fụta ya fụta ma otu onye ọbụla ọsọ gbalaga ya maka na ọ bịa bịa ịgba ekpe ke n'ime ọgba arụrụ arụ ya nwana ya agba ikpeazụ ya agbacha ma na agbachala ekpe niile ndị chi ejiele ya agbacha ekpe agbasa onye ọbụla agalama ụmụnne m mmemme mmemme vuru ivu ndị ọbịa dị iche iche na-eji abịa mmemme wụ n'obi ụtọ na-eji enye ụmụ obohia eji ha enwe ha olileanya mgbe o ji enye ha o- o- olileanya mgbe ọbụla ekpe oge ekpe eru mereri ndị be anyị ụbọchị ọzọ anyị ga-agakwa na mba ọzọ wetere gị mmemme a na-eji eme ebe ha chetekwe na awụ m onye nkụzi igbo na-eji akụziri ndị igbo anyị na-amaghị igbo asụ igbo anyị ka ha mụta ịsụ ya kụzikwenere ha mmemme na-eji eme n'ala igbo anyị udo dịrị nụ ụmụnne m